a kuma fɔ an ye waati bɛɛ yan a fana a b'a ta ala ka livre de kɔnɔ ɛɛ tawrata injil wal Quran voilà o fana a tɛ ta kun fɛ a bɛ ta ni kuranna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka kumakan de ye kuranna ka min fɔ a bɛ ta o de fɛ mais n'i b'a fɛ k'a lɔn ko kuranna k'a fɔ cogo di o ra i bɛ taa kuranna yɛrɛ de kɔnɔ i b'a ɲɛɲini ka kuranna yɛrɛ lɔn fɔlɔ n'i ka kuranna lɔn i b'a ye i b'a lɔn ko kuranna ko min i ka ɲi k'o de kɛ mais ka gban mɔgɔw ta kɛta kɔ ko parce que mɔgɔw ko o ko ta o ko ta n'i ka dɔ n'i donna dɔw kɔnɔ ko cɛ ko olu t'o ta to yan ko maga yɛrɛ min yɛrɛ silamɛya nana yɔrɔ la ko ko maga yɛrɛ b'a kɛra cogo di hmm. silamɛya ma na maga dɛ silamɛya bɔra yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ de ka se maga i b'o de faamuya kuranna ka kumakan fɛ o de kuranna b'a f'i ɲɛna o

bɛɛ b'o lɔn bɛɛ b'a lɔn ko n'i ka ye kuranna ko tawrata kuranna ko ko injil c'est que i bɛ taga sɔrɔ ali fɛn ninnu ala ta jigilen ye donc mɔgɔ tɛ se k'o to yen ka taga mɔgɔ ɲɛna sago kɛ an ka ala ta de kɛ ten karamɔgɔcɛ bɛ na ka na an hakili lajigin mais yan'a bɛ na don n bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna an bɛ yan an bɛ ala ta de kɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati bɛɛ an bɛna ala ta de kɛ mais fo an y'a lɔn ko an bɛ ala ta de la bi ye ala ka lonba ye wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah n bɛ sekɔ haya nin kan waati bɛɛ pour que ale bɛ fara lastum ala shay'in kan an fɛn fɛn bɛ nana sigi a pour que bɛɛ b'o yɔrɔnin faamuya k'a lɔn ko an bɛ min sara ka don an yɛrɛ la ni a bɛ to yan an bɛ min sara k'a ban k'a bangura an yɛrɛ a bɛ to yan an bɛ mamuru mun sara ka bolo a bɛɛ bɛ to yan o si tɛ taa kiyama mais wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ko n'i ka fɛn fɛn kɛ ale ala taala ka sira kan k'a kɛ ɲuman ye ko ale ala taala ko ko i bɛ taga sɔrɔ ale ala taala fɛ yen kiyama ko a tɛ bin ayiwa n'a de fɔra ko i bɛ taga o sɔrɔ yen an bɛɛ de bɛ taga laban o yɔrɔ la an ka ɲi ka tulon kɛ o la an tɛ tulon kɛ o la misiri filɛ nin ye a yɔrɔ caman de bɛ yen a ma se ka dilan fɔlɔ an bɛɛ b'a kalama mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ nana fɔlɔ bɛɛ b'a donda yera a tun bɛ ɲa min ma hali an bɛ jigira kɔti kan n'an ka kɛ nana fɔ e bɛ kɛ fɛrɛ e bɛ kɛ fɛrɛ an bɛ le gérer la ka jigin sinon ka an bɛ bɔ a yɛrɛ ma dɔrɔn e bɛ taa fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo kɔ kunna yan fɛ donc an bɛɛ b'a lɔn ko o fana man ɲi an ko an bɛ ala ta de kɛra ala yɛrɛ ka so an bɛ nana an yɛrɛ b'a yera a bɛ ɲa min ma donc bɛɛ y'i jija k'i ŋaniya yira bɛɛ y'i jija k'i ŋaniya yira an yɛrɛ nana ye o bele ka suma an ko ko an bɛɛ bɛ jɛ ka waa kelen kelen fara fara ɲɔgɔn kan n'an na se k'a fara ɲɔgɔn kan ni waati dɔ ka se tugun an bɛ jija tugun an bɛ waati di ɲɔgɔn ma an b'a fara ɲɔgɔn kan mais ala de ko di an ma o la ko kabura maqtan inda Allah taquluna ma la tafaluna ko ale ala tigɛlen bɛ mɔgɔ la mɔgɔ tigɛ ko ɲala yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ ko mɔgɔ min bɛ jɛ ka se ka layidu ta ale ala ta ko dilanni dɔ la ko ka sɔrɔ o t'a bɔ a sira fɛ ko ale ala tigɛlen b'an na fo ka tɛmɛ o ra an kana to a ye ala ye tigɛ an na dɛ sinɔn n'ala tigɛra an n'a mako sara an de ka kɛlɛma nin fɔ la ilaha illallah fɛn wɛrɛ t'o sanfɛ dugukolo n'a a sankolo n'a dugukolo bɛɛ mɛn foyi tɛ yen nin sanfɛ an k'o de fɔ an bɛɛ nana o le fɔ ten n'a fɔra ko an ye nin fɔ o ko an ye tila tugu ka taga sigi ka kɛ nimisala an t'ala fɔli la e o man ɲi dɛ a ye jija waasi kelen kelen ni a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ɲɛ bɛ misiri kɔfɛ yɔrɔ la mɔgɔ dɔ de nana o yɛrɛ ye ka na a ka fɛnti nin ye ko a ko ne bɛna ala ta dilan dɔɔni min b'ale kun dɛ a nana don ala ta ra i m'a ye man yuqridullaha qardan hasanan yudaifuhu lahu ko jɔnni de bɛna juru don ala la min ye juru sanuma ye ko ala taala ko ale b'a yiriwa ka di a tigi ma o dɔ de filɛ tan ka na pɛntiri ka ŋaniya ta yɛrɛ ka na ni pɛnti pɛnti ye dɛ ko nɔn ko na misiri pɛnti e an kana dɛsɛ o la dɛ n'an dɛsɛra o dɔrɔn f'u k'an ta donc ani vitiri ninnu bɛɛ filɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen a karamɔgɔcɛ o b'a yira k'a fɔ ko n'an bɛɛ wulila ka jija e m'a ye ala ta bon na don dɔ an bɛ ventilateur jigi ka bila ka clim de bila a kɔnɔ o y'an bɛɛ ka jija le ma dɛ an de b'a kɛra jɔn de ye an b'a kɛra an yɛrɛ de ye an kana tugu misiri min filɛ nin ye clim b'a la a bɛ manamana ala ko ale mako t'o ra n'i k'a mɛn ko masjidil dirar ale de b'o ye ten ɲɔgɔn tɔɔrɔ misiri lɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni ile tɛ miliyɔntigi ye i tɛ lɔ yen lɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni ile tɛ ɛ ɛ ɛ misiri ta ko dɔ dilan i tɛ lɔ yen fo ka taa muso dɔw ta k'o kɛ misiri yɛrɛ ɛ ɛ organisation ɲɛmɔgɔ ye. o ba o ba la fo i b'a mɛn ko secrétaire de bureau karamɔgɔcɛ ala k'an kisi o ma muso fɛn fɛn bɛ ccg tɛ la n'i bɛ ccg ta wajibiw lamɛnna i b'a dɔn ko nin si daganen tɛ ala ma nin si daga ala ko ale ma deli ka ciden ci min ye muso ye ala ta cidenw bɛɛ tɔgɔ lamɛn i tɛna muso y'a la a ko muso ye sokɔrɔfɛn de ye c'est-à-dire que annu yɛrɛ ka décoration o de bɛ muso ye o de kosɔn muso ka ɲi waati bɛɛ de ka dilan ka ɲa n'i k'a ye waati bɛɛ i bɛ nege i b'a fɔ a cɛ n'i ma taa yen a tɛna ɲa parce que i ta foro don ala ko a ta foro don donc an b'olu ta bila yɔrɔ la mais a ye jija annu bɛ yɔrɔ min na an y'o dilan karamɔgɔcɛ bɛ yan a b'a fɔra an ye lon bɛɛ a ma deli k'a fɔ yan ko nɔn ko a ye dɔ kɛ ɲɔgɔn kan ka na di yan a ma deli k'o fɔ a b'a ka karamɔgɔden kalan na a bɛ balola ɲa ma bilayi an yɛrɛ t'a dɔn a bɛ balola ɲa ma jɔn delila k'a fɔ ko ale nana malo bɔrɛ ka na d'a ma a tɛ yan a ma deli ka malo bɔrɛ ko fɔ mɔgɔ ye hali an fɛn an filɛ nin ye a bɛ wari kɛ fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ bɛ kɛ premier waati dɔ la ka wari bɔ k'a bila ko ale t'a to k'a juru in na to ale la ale kalanna ɲa ma ale b'a kɛra de ten kelen ele wurila ele kelen a diyara ile ele dɛnna ka bɔ kɛrɛfɛ a karamɔgɔcɛ nin minɛ vraiment e bɛna se ka denmisɛnninw dɛmɛ dɔ ɲa ma i k'a di ala de ma dɛ i m'a di karamɔgɔ cɛ ma mais k'a fɔ ko anw fɛ yan ko a a bilan bɛ de tɛ a ye nin kɛ k'a di ka o tɛ yan dɛ n'i wulila n'i ŋaniya ka min sɔrɔ bɛɛ ɲɛ taga di karamɔgɔ cɛ ma o ye e le ni karamɔgɔ cɛ ni ala taala ta de ye parce que a ka min f'i ɲɛna o le donna e le dusukun na ala ta de fɔra ɲɛna e le ko ko non ka ɲi ka parce que o le kosɔn ala ko wala tasitaru ayatillahi samanan kalila ko a kana ala taala ka haya feere sɔngɔden na mɔgɔ min bɛna sigilen ɲɛfɛ ko a ko an bɛna taa kara kari fɛ yen ɔ bon i bɛna waa mugan ni fila di a bɛ ala ka ayaw de feere ala ka aya bɛ se ka san an bɛ taga fo de a bon ni min ka sɔrɔ e kun bon a vraiment e nana min di a ma o ye e le yɛrɛ ka ŋaniya ye ou bien walima i b'an déplacer la ka taa bon a vraiment a bɛna taga nin kɛ ne ye bon a n bɛna da nin di a ma a banna mais kana sigi yan ko a a k'a fɔ ko ka tila k'a fɔ non a y'a filɛ vraiment n ta n ta ji tigɛlen bɛ ou bien n ta bo a a ye jija bɔ ventilateur an yɛrɛ si t'a lɔ an b'a bɛɛ yera karamɔgɔcɛ fɛ bon kɔnɔ an t'a lɔ a nana cogoya min na donc bɛɛ y'i ŋaniya yira misiri filɛ fisabililahi a ye na misiri dɛmɛ a filɛ chapeau filɛ nin ye ko a ye misiri de dɛmɛ a tɛ tala ka di ne ma a tɛ tala ka di karamɔgɔcɛ ma awa mɔgɔ si tɛ yan hali président yɛrɛ a tɛ ko a la ko a bɛ dɔrɔmɛ kelen ta a la ne yɛrɛ b'a bɛɛ fɔ kɔgɔji da la donc o kɔrɔ le ye ko a bɛɛ jija n'a yɛrɛ misiri dɛmɛ misiri dɛmɛ man yahdillah fala mudila la man yudili fala hadiya lah ni ala ka mɔgɔ mɔgɔ kanda CCGT le dɛ mɔgɔ kana wuli ka taga ka taga n'u ye ka ɲabɔ o ma ala ko ko ale b'o jidi la o y'a fili kɔnɔna la dɛ pour que o jɛni cogo bɛ ɲa o kɔrɔbaya karamɔgɔcɛ b'a la an toro kan yan waati bɛɛ n'i ka mɔgɔ mɔgɔ ye ko an kana ɲabɔ mɔbiliba nin a bɛ ban nin bɛɛ le bɛ ban ayiwa n'an bɔra o la an fɛ yan nin mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana ka n'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka na kɛ CCGT mɔgɔ ye dɔwɛrɛ t'o kɔ an fɛ yan an yɛrɛ ka min fɔ an yɛrɛ an b'o de kɛra ɛɛ mawulidi an fɛ yan mawulidi an bɛ cotisation kɛ pour que an bɛ wajibi organiser mais ɲinan an k'a fɔ ko dix mille dix mille par chacun o tɛmɛnen kɔ mawulidi tun bɛ kɛ cidenw bolo ɲɛ ma karamɔgɔ cɛ tɛmɛna a la yan an bɛɛ b'a kalama an fana k'a ye a sɛbɛnnen bɛ olu b'a kɛ ni baw ye ba nin n'a diyara i b'a san n'a diyara i bɛ fara mɔgɔ kan mais an ta ye min ye i ye na waa fila di pour que an bɛ se ka organisation kɛ k'a ɲaɲa ma pour que k'o bɛ dilan mais ba o y'e le yɛrɛ ka ka taa jurumu karamɔgɔcɛ de b'o lɔn ka tɛmɛ a bɛ n'o walawala parce que an tɛ don yɔrɔ la an tɛ se ka min walawala donc mais anw ka organisation dix mille o bɛ yen yan kalo o kalo kɛmɛ fila bɛ di mais ni ko kalo o kalo kɛmɛ fila bɛ di fɔ n y'a détail di chaque semaine juma o juma an bɛna dasi bi duuru bila juma o juma e de bɛ taga lɔgɔkun kuru bɛɛ n'i bɛ nana dɔrɔn juma don na i bɛ na ni bi duuru ye an b'a bilara kɛsi de ko an yɛrɛ de ko ko an b'o kɛsi dilan k'o bila ko dɔw bɛ cunna an kan an yɛrɛ nana ye ko dɔw bɛ bari ka cun an kan n'an ko mɔgɔw ye wari kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ dɔ foyi tɛ mɔgɔw kun donc an bɛ se k'a ɲɔgɔnna ta o la ka kɛ k'a dilan yanni mɔgɔw fana bɛ bolo kɛ ɲɔgɔn kan an b'a remplacer an b'a ta ka bila a nɔ na a tɛ to mɔgɔ fana t'a domuna parce que a tɛ bilara mɔgɔ fɛ ko non ko e de b'a domuna an b'a bilara eh, eh, puce de kan n'an k'a bila o compte nin kan ayiwa président b'a gérer président ta adjoint b'a gérer donc o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yan ayiwa ni min fana k'a lɔn ko a n bɛ se ka taga fara ccg trois testament sinon ala bɛ fɛn fɛn yira facebook kan u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛ u bɛ mankanw kɛra o bɛɛ bɛ fili la u t'a lɔn yɛrɛ k'o bɛ fili la parce que mɔgɔ silama chrétien tɛ silama ta kɛrɛfɛ ye mais a fɔ a ye le o e ka a bɛ min kɛra ta a tɛ kɛ aw bɛ min kɛra ta a tɛ kɛ yanni ne silamacɛ yɛrɛ bɛ taga lɔ k'a fɔra a ɲɛna ko a tɛ kɛ o ko a bɔra ta dɔrɔn tɛ i tɛ tiɲɛ kan o e de yɛrɛ bɛ min kɛra e sen bɛ tiɲɛ yɛrɛ kan e k'i ta ɲɛɲini k'o lɔn i t'i ta ɲɛɲini k'o lɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa fɔ dɔ ɲɛna mais e de b'i ta yɛrɛ ɲɛɲini k'a lɔn e de b'i firi la ten e de ko ko non ko ale tɛ tiɲɛ kan donc a bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ ala de ko ko ale bɛ taga a ye kibaruya fɛn na a bɛ sɔsɔri kɛra fɛn na ni ala de bɛ n'o fɔ a ye a bɛ n'an sɔrɔ yan donc ala ka limaniyaw di an ma ala ka faamuyaliw di an ma yarabi an bɛ sira min kan ala k'an jidi a kan an bɛ sira min kan ala k'an jidi a kan ayiwa an ka karamɔgɔcɛ fana ka a se k'a ye ka a fanga don a la vraiment ka a hakili di a ma parce que ala taala a hakili sagesse bɛ ala taala de fɛ a b'a di mɔgɔ ma ni ka d'a ye kɔrɔya t'a la dɔgɔyama t'a la hali bi ka sagesse di karamɔgɔcɛ ma ala m'o kɛra ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ balima ye k'an kɛ badenmaw ye innamal muminuna ikhwa k'an bɔ o sira fɛ ala m'o kɛra ni yarabi min tun bɛ yen ka fɔ aw ɲɛna pour que a bɛ don a ye to la ni min kɔni k'a lɔn k'a bɛ fara kan ayiwa n'i wulila n'i ka ɲininkali kɛ cherchez vous trouverez demandez l'on vous donnera frappez on vous ouvrira les portes e m'a ye n'an k'o ta ten dɔrɔn karamɔgɔcɛ dɔ bɛ lɔ yɔrɔ dɔ la ko mun ye nin ka bɔ min ko nin tɛ kurana kuma ye e m'a faamuya sinon a bɛ ta a bɛ a bɛ a bɛ fura kɔnɔ a bɛ injili kɔnɔ a bɛ injili kɔnɔ mais o tɛ ala ta kumakan dɔ ye wa donc ala ka faamuyaliw d'an ma donc karamɔgɔcɛ bɛna tɛmɛ ni dakurunya damani ye k'a sɔrɔ saga faga bɛ sɔrɔ ka na inshallah